an balima arafikomi lajɛmɔgɔ ni wagati la an ka foli b'aw ye aw mana kɛ fan fɛ arafikomi tv sanfɛ nin ye an ka emisiyɔn kɛnɛ sigilen ye n'o ye o ye bamanankan ye emisiyɔn min sigira aw kama ka laseli kɛ aw ye an fakan na n'o ye an ka bamanankan ye ka laseli kɛ aw ye a tumana fana na an ka bamanankan in na Ayiwa bamanankan ma dan bamanankan dama tali ma ka walawala mɔgɔw ye an wulila an sera an ka mɔgɔbaw ma an ye mɔgɔbaw wele ka na an ka ja tɛmɛna a y'olu caman ye an ka video tɛmɛna a y bi an sera an ka mɔgɔbaw dɔ fana ma a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ ko fɔ sɔɔni ni ala sɔnna a ma an bɛna tɛmɛ ni a ye sisan an bɛ min fɔ a ye to s an bɛ laɲini kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se an ka bamanankan ko in ta k'a don ba la u b'a ko ka dɔn dɔɔnin an ka laɲini ka sabati dɔn halisa an bɛ laɲiniw kɛ u fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ bamanankan ko in na a ka kɛ maliden ɲumanw sago ye a ka kɛ mali kan ye kan min bɛ yen n'an bɛ se k'an kun kɔrɔta n'a ye an mana taa fan o fan a kɛra nko ye o bamanankan b'a kɔnɔ a kɛra bamanankan yɛrɛ ye nko yɛrɛ fana b'o kɔnɔ bi an sera an balimakɛ min ma a yɛrɛ bɛn'a tɔgɔ n'a jamu fɔ a ye a n'a ka baara cogoya ni Ala sɔnn'a ma a tɛ fɔ jigin kɔ bi fiyewu an balimakɛ i ni ɲantuma nba an ni sɔgɔma kɔri basi t'i la non basi foyi tɛ n na alihamudulila ala kana basi kan alihamudulila i tɔgɔ an'i jamu bon ne tɔgɔ salif mɔnzɔn n jamu ye ba ye salifu mɔnzɔn ba oui i bisimila an ka arafikomi kɛnɛ kan bi problème t'a la an ye i ka baara de lakodɔn k'i ka baara lakomɛn an wulila an ser'i ma an bɛna ɲininkali dɔw tɛngu i kan i ka baara kɔnɔna na An ka se ka bilasirali k'an yɛrɛ la ani ka bilasirali kɛ an ka lamɛnbagaw fana ye an'an filɛbagaw fana ye ni wagati in na an y'a mɛn ko e ka baara bɛ tali kɛ di ko baara de kan an b'a mɛn ko diden diden mun de ye diden yɛrɛ ye fɔlɔ bon ne ka baara ye diden lasago de ye fɔlɔ sɔɔni an ka di fɔ mɔgɔw ye ka diden dɔn k'a dɔn lakarika janto bɛ k'a la cogo min na ni an bɛ di ɲuman sɔrɔ n'an bɛ se ka nafa wɛrɛw bɔ di la min tɛ di dɔrɔn ye parce que an ka yan gun kan in na i bɛ di de mɛn mɔgɔw da mais produits wɛrɛw b'a bolo n'o ye dumuni dunfɛn wɛrɛw ye minnu ni mɔgɔw t'a lakodɔn fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ di la min tɛ fɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ diden na min tɛ di nɔnɔ o ye min tɛ di nɔnɔ dɔrɔn ye o fana ye dunta ye o bɛɛ ye dunta o bɛɛ nafa bɔ nafa bɛ bɔ o bɛɛ la an balima a tɛ fɔ jigin kɔ bin ala sɔrɔ voilà bon an ye entreprise sigi a kama diden ninnu bɛ lasago cogo di u bɛ kɔlɔlɔ minnu b'u kan fo mɔgɔw ka janto o de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka di caman sɔrɔli ɲɛɲini entreprise tɔgɔ ye epa mali une entreprise pour la promotion de l'apiculture au mali jɛkulu in cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnnin b'a la an bɛ di feere an bɛ didenw maracogo fana ɲɛ yira mɔgɔw la n'o ye k'u lakalan a baara ninnu na voilà olu de ye an ka objectif ye n'o ye an ka an ɲɛsinnen don baaraba minnu ma o de ye kɔnɔna la o kɔfɛ de i bɛ diden dɔɔni mana sɔrɔ sisan mɔgɔw faamu na diden dɔɔni mana sɔrɔ di nafa bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ di bɛ sɔrɔ produit ninnu bɛ sɔrɔ ka bɔ bon i b'a ye mɔgɔ caman de bɛ di dɔrɔn de sɔrɔli ɲɛɲini mais diden yɛrɛ bɛ lasago cogo di A gɛlɛyaba de bɛ dunya kɔnɔ n balimakɛ est-ce que lasago cogo bɛ diden na ka d'a kan fɛn min don a ka jugu mɔgɔninfin ma dɛ a man jugu mɔgɔninfin ma a man jugu mɔgɔninfin voilà an y'a ye munna a ka jugu mɔgɔninfin ma ni an bɛ taa didenw bɔ n'o ye an de bɛ lawale an bɛ tasuma kala de mɛnɛ ka taa didenw gɛn ka bɔ di la walasa ka se ka di di nɔnɔ sɔrɔ didenw bɛ sa dɔw bɛ taga o mɔgɔ t'a kɛ cogo ɲuman ye la i da sera belebeleba de ma sisan tasuma man ɲi di ma tasuma man ɲi diden ma tasuma man ɲi kungo ma bon e, lasago kura minnu bɛ yen sisan n'o ye ɲɛdɔn kura minnu ye o ye e, i bɛ tasuma in de filɛ bolo yan voilà nin de ye tasuma in ye sisan cogo di tan nin ye enfumoir de ye misibo de bɛ k'a kɔnɔ mais juste ninnu bɛɛ de bɛ fɛn misibo de bɛ k'a kɔnɔ ka tasuma kisɛ bila la sisi de bɛ bɔ k'a se didenw ma mais u ni tasuma tɛ ɲɔgɔn ye voilà ɔ i ye sali min fɔ ni san o san jateminɛw y'a jira diden bayi miliyɔn caman de bɛ perdu dunuya kɔnɔ bon an bɛ ka taa kun min kan ni an m'an farati dɔrɔn a bɛna kɛ ja belebeleba ye ok a bɛna kɛ ja belebeleba ye bon ni a kɛra ja ye olu tɛ an si ma hɛrɛ ye quoi bon anw ka laɲiniba ye ka diden de fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ diden bɛ lasago wagati jumɛn di bɛ bɔ wagati jumɛn ni mɔgɔw y'o dɔn u bɛ sɔrɔ ka nafaw ɲini sisan voilà mhm. balimakaw ɲininkali y'o faamu la n'i y'a ta k'a lajɛ apiculture n'i ko ko apiculture a bɛ o ye diden lamara cogo de ye mm. a nanzarakan de ye apiculture ye mais cogo di aw bɛ se ka diden ta k'a lasago k' aw yɛrɛ dege la walima k'a dege aw la ni mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ bɛ diden na a ka yɔrɔ la ka d'a kan n delila ka baro kɛ i ko ma ko i bɛ se ka diden ta k'a feere mɔgɔ ma walima ka diden ta k'a di mɔgɔ ma a k'a bila a ka environnement na a ka foro la a ka se k'a ka yɔrɔ kɔlɔsi o bɛ kɛ cogo di voilà bon olu bɛ baara in ɲɛdɔn de sisan diden ee diden ee, a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ diden ka lasagoli mm-hmm. o ye mɔgɔ min b'o baara kɛ o ye apiculteur ye mm-hmm. mais domaine yɛrɛ o ye apiculture ye mm-hmm. c'est à dire mɔgɔ min bɛ baara in kɛ o ye apiculteur ye mɔgɔ min bɛ domaine in de bɛ wele apiculture bon apiculture kɔnɔna la e ye maa de ye i bɛ diden lasago ka a ni baloko bɛ yɔrɔ min ta la ka balo d'u ma ni jiko bɛ yɔrɔ min ta la ka ji d'u ma voilà ni soko bɛ mun na ka so d'o ma mhm. voilà ni forêt mun eh, c'est à dire didenw bɛ forêt kɔnɔ ten e de bɛ wuli ka so ɲini ka d'u ma ka sɔrɔ ka nafa bɔ mhm. o so ye jumɛn ye o ŋunu de ŋunu mhm. dɔ b'an bolo don n'a nata la an bɛna n'a ye sɛni kan an ka eh, mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ ŋunu da depuis san bayirika voilà mais bi ŋunu kura dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ruche kenyane mhm. tubabu de y'a ta ka yaala a bɔra Kenya jamana de kan ah. n'o y'an yɛrɛ ka farafin dugu dɔ ye ah. bon ale ŋunu in fɛnɛ baara ka nɔgɔn ni an ka eh, ci cila binlama in ye mhm. ka d'a kan ci tɛ ka sɔrɔ sisan mhm. ka d'a kan ŋunubɔlaw caman bɔra eh, ŋunu ko la dɔɔni an ka cɛsiri belebeleba ye diden lasagoli de i bɛ so de d'a ma fɔlɔ ka yɔrɔ ɲini a ye voilà i bɛ sɔrɔ ka na di bɔ kuma ni kuma i da sera di ka balo ko ma voilà di ka balo ye mun ni mun ye voilà diden bɛ balo yiri de la anw ye yiri c'est à dire anw yiri kɔlɔsibagaw ni kungo kɔlɔsibagaw ye an ka baara in bɛ nin bɛɛ de fɔ an ye e tɛ se ka i kungo tiɲɛ o i bɛ kungo de lakana walasa i ka nafa bɔ bon n'i y'a jateminɛ diden bɛ balo di ye yiri ji de ye mhm. yiri ji jumɛn don ni yiri feerela mhm. diden bɛna nɔnɔ ta mhm. ka sɔrɔ ka taa n'a ye so kɔnɔ k'a bayɛlɛma don n'a natɔ la an bɛ nin bɛɛ walawala voilà N fo ka ɲininkali min k'i la teliya la tuguni, unhun, di yɛrɛ qualité joli de bɛ yen, diden diden qualité joli de bɛ yen? Voilà diden qualité mun bɛ yen, c'est a ka ca, mais an bɛ di mun bɔ, a bɛ f'o ma apis mellifera o ye di mun bɛ nɔnɔ bɔ, voilà o di min bɛ nɔnɔ bɔ i bɛ ka i ka ɲininkali ma i dɛmɛ dɔɔnin a la, di min bɛ nɔnɔ bɔ, diden sugu joli bɛ sɔrɔ ŋunu kɔnɔ? u ka société bɛ ten nin ka diden sugu joli bɛ sɔrɔ ŋunu kɔnɔ diden ba bɛ tubabukan na n'o ye reine diden ouvrière bɛ yen n'o ye baarakɛla ye ani mâle a bɛ fɔ o ma faux bourdon bon o saba de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dikuluba ye ɔ ni bɛɛ n'a ka tâche de don tâche ye jumɛn ni bɛɛ n'a ka baara de don e n'i ka baara ne ni n ka baara bɛɛ n'a ka baara bon u bɛɛ de bɛ jɛ o ma o fruit de bɛ kɛ di ye ani di kɔlɔn di eh, nafa tɔw voilà bon ba in ka hadamadenya a bɛ daminɛ tile kelen a bɛ san wɔɔrɔ balo a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ fanda de la ale kelen de bɛ sɔrɔ ŋunu kelen kɔnɔ bon a bɛ fan da sɔgɔma ka se wula ma don min na n'a ka d'a ye ka se fan ba fila foli fan ba saba ma bon o kɔfɛ a b'a ye olu bɛ tɔrɔ a bɛ fan da ten ka fan da ten foli bɛna diden ba bi wɔɔrɔ sɔrɔ ŋunu kelen kɔnɔ dikisɛ bɔn o bɛɛ la o fanba bɛɛ bɛ jate uvriyɛriw de fɛ olu fana de ka baara bɛ yen baara wɔɔrɔ b'a bolo a bɛ se nin bɛɛ la ale fana si bɛ daminɛ tile kelen mais ale ka ɲɛnamaya bɛ dan tile bi naani ma bon diden cɛman in de bɛ yen o fana ka baara bɛ yen ni ŋunu ka kalan funteni bɛ wagati min na a bɛ fiɲɛ di ni nɛnɛ fana bɛ a bɛ chauffage di ani ka didenba in n'a mago bɛ denkisɛ la k'o baaraw latɛmɛ a fɛ o ye cɛman in ka baara ye tuma dɔ la ni kɔngɔ yɛrɛ b'u la u bɛ cɛmanw gɛn ka bɔ so kɔnɔ bon u bɛ sa yɛrɛ u bɛ gɛn parce que mɔgɔw ka dɔgɔn jama ka ca dumuni ma voilà mhm. o de di kulu saba minnu bɛ sɔrɔ ŋunu kɔnɔ dalateliya la mais ŋunu kɔnɔna in na u organiselen don a kɔnɔ cogo di oui u organiselen don u bɛ signe de kɛ signew de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ani kasa feromɔn a bɛ f'o ma feromɔn wala kasa de b'o ye ani pas de dansew bɔn bi sɔgɔmada in na an y'a ye yiri dɔw bɛ an ni tilebin cɛ an ni kɔrɔn cɛ ani u bɛ ji b'a ni tilebin ni kɔrɔn cɛ diden fɔlɔ min bɛ bɔ ale bɛ taa o de ɲɛɲini ka na n'a nana a bɛ signalisation di à travers les pas de danse donc sendɔnw de b'u bolo a bɛ fɔ a ma pas de danse d'abeille wala diden bɛ sɔrɔ ka tɔw bɛɛ bɛ taa dumuni ɲini ka segin ka na voilà. n y'a faamu bɔn n'i y'o ta k'a lajɛ ɲininkali in bɛɛ kɔnɔ u ka morphologie yɛrɛ k'o cogo di. bɔn diden ka morphologie eh, tigɛlen don sigiyɔrɔma saba ye n'o y'a farisogo kɛcogo ye kunkolo ani disi ani. Eh, eh, abdomen n'o ye kɔkunyanfan ye bon o saba in bɛɛ n'a fɛnɛ jɔyɔrɔw de don a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la voilà d'accord sisan an y'a ye difeerela ka ca mali la yan bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛn difeerela ka ca e ko ko tasuma man ɲi di ma bon kuma dɔ la n'an bɛ di san difeerelaw fɛ an b'u ɲininka a jeninen don a ma jeni wa la jeni ni jenibaliya ye sigidenw dɔw de bɛ di kɔnɔ a tɛ ye ɲɛ la quoi fo i ka tɛmɛ appareilw de fɛ walasa i k'a dɔn nin di composant ye yiri jumɛn jiri jumɛn ye parce que fɛrw ni fɛrw b'a la manz b'a la fɛn ca seli b'a la ɔ ni tasuma de nana gɛrɛ u la sisan a b'olu de tiɲɛ ka bɔ a kɔnɔ mais a bɛ e ka kan k'a dun n'a bɛ nafa min se i ma a t'o se i ma ni tasuma sera ma ni tasuma sera ma ni tasuma sera yɔrɔ jumɛn an bama an bɛnbakɛw tun bɛ taa ni mɔɲɔba de ye ka taa a mɛnɛ ka diden faga kungo bɛ jeni dɔw bolo dɔw yɛrɛ ni bɛ se ka to a la mɛ nin sisan i bɛ nin misibo de bɛ kɛ nin kɔnɔ mɛ ça c'est électrique ni ni fiɲɛ fɔlɔ yɛrɛ bɛ m'a fɔ afiriki yan fan fɛ yan voilà i bɛ misibo de k'a kɔnɔ ka tasuma kisɛ bila a la ventilo ventilo b'a la quoi i bɛ misibo bila a kɔnɔ ka tasuma k'a la ou bien kabakolo ka tasuma kisɛ de bila a la maintenant n'i y'a datugu i bɛ nin butɔn digi fiɲɛ bɛ bɔ yan a bɛ didenw a bɛ sisiw labɔ didenw kungo tɛ jeni a b'a la a bɛ se ka lɛrɛ fila lɛrɛ saba k'i bolo i bɛ ŋunu bɛɛ yaala n'o ye la an ye mɔɲɔko in bɔ a la bon ni yan fana bɔra a la minɛnw bɛ yen ka di k'a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ tasuma yɛrɛ fan fɛ an ka bɛnbakɛw dɔw bɛ yen olu tun t'a dɔn i bɛ ɲaga bɔ nɔnɔ na cogo min na u bɛ taa tasuma kami de ɲaga k'a kɛ di bɔlen kan k'a bɛ sɔlɔ bon n'a sɔlɔla o ye jeni de ye o tɛ a ka nafa d'e ma a bɛ kɔnsekansiw de se e ma voilà N y'a faamu an bɛ ɲininkali laban min k'i la nin waati in na, unhun, n bɛ fɛ k'a dɔn di ɲuman ni di kolon an b'o dɔn cogo di n'an bɛna a san voilà di ɲuman di conseil baga yɛrɛ a ɲuman dɔnbaga i ka di san di bɔla bolo an ti mɔgɔw ka marché tiɲɛ mais i bɛ di san di bɔla bolo ou bien i ka sûr di bɔla in b'a ka di bɔ cogo min na parce que o fɛn fila de b'a jɛya i tɛ wuli ka se dibɔla ma parce que a mɔgɔ ka dɔgɔ ni an bɛ faaba kɔnɔ n'i ye di sɔrɔ n'i y'a source dɔn i b'a san n'a b'i bolo san tɛsiw bɛ yen on a des appareils a bɛ fɔ o ma réfractomètre don nataw la n bɛna n'olu ye i bɛ di k'a kan i b'a lajɛ i b'a lajɛ yala di a jeninen don a ma jeni o bɛɛ bɛ goût b'a dɔn kasa b'a dɔn tɛsi wɛrɛw bɛ yen n'i bɛ fɛ ka di dɔn ni i ka teli i b'a kɛ a b'i laminɛ kɛmɛ kɛmɛ sarala a tɛsi ninnu bi seegin bɛɛ ka ɲi d'accord mais an y'a ye an fɛ yan nɔ dɔw bɛna di san u bɛ alimɛtikisɛ don di la k'a caron ko n'a mɛnɛna ko di ɲuman don walima ko di ɲuman tɛ o problème t'a la sisan o ka ɲi c'est un bon test a ka ɲi a ka ɲi cogo di ni maa min bɛ di tiɲɛ o jumɛn ka feere jugu kɛ a na ye ka taa fɛn wɛrɛ fara a kan i b'a dɔn ten de Eh, n'i ye alimɛti kun don di la k'a caron a bɛ mɛnɛ parce que le taux d'humidité dans le miel o ye jumɛn ye ji hakɛ min bɛ sɔrɔ di kɔnɔ 18 pourcent de don quoi kɛmɛ kɛmɛ sara la tan ni segin de maralen don a kɔnɔ bɔn bi segin ni fila in o bɛɛ talen don ji tɛ di la quoi bɔn n'i y'alimɛti kun don ji la k'i b'a caron a tɛ mɛnɛ mais n'i y'a don di la a bɛ mɛnɛ ji nɔfɛla ko ye ne don voilà i ye fɛn fara a kan wo i ma fɛn fara a kan voilà n'i b'appareil dɔ de bolo yan bon ni voilà ninnu an mago bɛ ninnu na don na nataw la n y'a fɔ nafa wɛrɛ minnu bɛ diden bolo minnu ni di dɔrɔn tɛ o minɛnan dɔw de ye nin n'a taara polɛni ta polɛni tɛ dɔwɛrɛ ye yiri denkisɛ ani yiri denkisɛ cɛman ni yiri denkisɛ musoman ni diden y'a dulon a sen na a dontɔ a bɛ balan de yan wo de fɛ quoi voilà a bɛ bin tiruwari de filɛ nin voilà an b'a mugu sɔrɔ i bɛ taa a bɛ fɛnɛ bɛ feere a bɛ traitement wɛrɛ kɛ voilà mais mansin foyi t'a sɔrɔ ni nin tɛ mansin foyi fɛnɛ tɛ se ka taa a bɔ yiri la ni diden tɛ voilà o appareil in fanba de don a bɛ fɔ a ma voilà trapolɛni Trapolen de don voilà mais n'aw bɛ gɛrɛ didenw na ta ka di bɔ voilà aw bɛ nin finiw ninnu don aw la voilà bon ni voilà nin fini nin ye combinaison de ye bon nin fini ya nin ye denmisɛnnin ta de ye j'ai commandé ça voilà n denw ta don bon sisan nin fini de bɛ dibɔla tanga voilà fiɲɛ bɛ don diden tɛ se ka voilà diden tɛ se ka tɛmɛ fan si fɛ voilà i bɛ nin don i bɛ fiɲɛ sama di pikiri tɛ se k'i sɔrɔ voilà ani ganw ni bɔti bɛ don voilà i sen na bɔn bi sigi kɔni ala k'a ɲɔgɔnna caya an fana wulila ka se aw ma ni mɔgɔ minnu fana mago b'an na o nimɔrɔ bɛ sɔrɔ an b'o bila fiɲɛ fɛ sisan 75 02 60 11 o ye bi wolowula ni duuru fu ni fila bi wɔɔrɔ ani tan ni kelen n'i y'an wele an b'i jaabi ani baaraw bɛ kɛ cogo min na an b'o kɛ bon bi sigi in fana ala k'a ɲɔgɔnna caya foliba de bɛ ne fana bolo ka se aw ka chaîne ma a b'a la arafin ala ka barika don a la ala k'a bonya belebeleba n'aw mago b'an na wagati o wagati an fana b'aw ka bila la walasa mɔgɔw ka information ɲuman sɔrɔ problème foyi t'a la voilà an yɛrɛ ye kunnafoni caman sɔrɔ diden kan ani di yɛrɛ kan mɛ an ka sigi fɔlɔ ye diden kan ani di kan an b'a dɔn sigi wɛrɛ la an bɛna faamuya wɛrɛ sɔrɔ tugun min tɛ nin si ye ni ala sɔnna ma di filɛ nafa de b'a la diden filɛ nafa de b'a la n'a mago bɛ an balimakɛ sa mɔnzɔn ba la a ka nimuru filɛ nin a bɛ se ka wele nin nimuru ninnu na walasa ka diden sɔrɔ a bolo ka di sɔrɔ a bolo ka se ka nafa caman bɔ diden na cogo min na an bɛ foli bila aw ma an mana kɛ fan fan arafin tɛ ka nin emisiyɔn bamanankan in lamɛnni na A k'an bɛn sigi wɛrɛ